Bi ye tarata ye awɔ mardi le 28 ahan septembre 2021 baasi t'a la ni ala sɔnna inchallah o ɲɛna
nin ye musolaka ye ko ale b'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'ale bɛ jigin salle d'accouchement na a cɛ ka participer c'est à dire a cɛ ka kɛ awɔ a kɛrɛfɛ jiginyɔrɔ ni fɛnw na a k'a cɛ ye a ɲɛna cɛ ka participer a nɛmu k'o de ka d'ale ye ko mais cɛ ko ko ni ale y'o kɛ ko muso in kanu bɛ dɔgɔya ale yɔrɔ muso in bɛ nege bɔ a la en quelque sorte quoi awɔ yalima a bɛ fɛ ka renseignement dɔɔni dɔw ko la ale segira baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma donc bi ye tarata le 28 le 28 nin ye gundo ye dɛ nka an t'an da se o ma n'ala sɔnna a ma le 28 normalement kalow bɛɛ kalo dɔnnenw minnu bɛ jate dɔnnikɛlaw ka kalo ye a bɛɛ bɛ bɛn tile kalow bɛɛ jate ye tile mugan ani seegin de ye donc gundo caman b'a kɔnɔna na minnu na an t'an da se o bɛɛ ma o de kama i b'a sɔrɔ hali muso ka laada i b'a compter tile mugan ni seegin de c'est à dire n'i donna laada kɔnɔna na n'i bɔra a kɔnɔ ka se ka taa don laada wɛrɛ kɔnɔna na a bɛ bɛn tile mugan ni seegin dafalen ma donc kɔrɔ ye k'a fɔ ko gundo de don mun ye 28 ye n'an k'an b'an da don 28 la sisan an bɛ si ka kuma yan bi donc an tɛna an da don o la o dumunikɛbaw bɛ yen an b'u to yen olu k'u ka dumuni kɛ ni o sira ye ni ala sɔnna a ma inchallah donc le génie a ko ko nin ye donc musolaka ye musolaka mun ko y'a laɲini k'a fɔ cɛ ka to ka participer donc ale ka salle d'accouchement na kɔrɔ ye k'a fɔ donc cɛ ka participer jiginni sira kan c'est à dire n'ale bɛ jigin salle kɔnɔna na tubabuw bɛ to k'a kɛ cogo min na cɛ bɛ taa ka taa muso lajɛ donc a jigintɔ walima ka taa muso dɛmɛ jiginni na c'est à dire ka taa diyaɲɛkanw fɔ a ye k'a dɛmɛ ni kumaw ye pour que jiginni donc a bɛ se ka nɔgɔya muso ma cogoya min na tubabuw bɛ to k'o kɛ donc k'ale bɛ fɛ a cɛ ka to k'o de kɛ dɛ donc ko cɛ ko ko n'a y'o kɛ ko o bɛ to ka muso in nege bɔ ale la dɛ ko est ce que o ye tiɲɛ ye wa. si si si o ye tiɲɛ ye wa o ɲɔgɔnna camanba de bɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na musow tɛ mun jate mun bɛ muso nege bɔ cɛ la psychologiquement c'est à dire kungolola banani dɔ de don a tɛ cɛ bɛɛ la mais cɛ caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ donc cɛ minnu na donc tout ce qui concerne k'a fɔ ko nɔgɔlenya ko fɛn o fɛn bɛ jate k'a fɔ n'o ye nɔgɔlenya ko ye furu kɔnɔna na muso cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u y'o fɛn o fɛn lakɔlɔsi muso la o bɛ se ka kalo kelen kɛ o muso in nege tɛ k'u la bilen dɔ bɛ yen ale bɛ tile tan duuru kɛ muso in nege tɛ k'a la bilen dɔ bɛ yen a bɛ tile saba kɛ muso in nege tɛ k'a la bilen dɔ bɛ yen o don de muso in nege bɛ bɔ a la dɔ bɛ yen o waati in yɛrɛ yɛrɛ de n'a ka kan ka sa ma seli tɛ bɔ a ma quoi c'est à dire seli a bɛ bɔ a ma quoi muso in nege bɛ bɔ a la donc psychologie siraw de don ani dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu fari allergielama de don fari bɛ kɛlɛya trop n'u ye nɔgɔlenya ko lakɔlɔsi a bɛ muso yɛrɛ de nege bɔ u ra o waati kɔnɔna na walima o kalo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc o misaliya ye jumɛn ye a ye mun fɔ a cɛ ye mun fɔ a a ye cɛ de fɔ n bɛna misaliya mun di muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ ɲina a kɔ mais a minnu ladɔnniya la donc bi cɛ dɔw bɛ a bɛ fɔ olu ma ko bɛsɛw minnu ye bɛsɛmɔgɔ ye c'est-à-dire minnu bɛ ni saniya ka di u ye i n'a fɔ n terikɛ dɔ bɛ to ka na da donc yɔrɔ ale bɛsɛmɔgɔ ye voilà donc n'a ɲɔgɔnna bɛsɛmɔgɔ ninnu bɛsɛya ka di minnu ye donc psychologiquement muso minnu bɛ yen n'i bɛ olu ka furu kɔnɔna na n'i ma jateminɛ boloda i b'a ye waati bɛɛ lajɛlen i ni cɛ ka dilanko bɛ se ka tiɲɛ ka sɔrɔ donc e yɛrɛ tɛ kun dɔn na donc ka sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna ko de ye i n'a fɔ misaliya ra sisan da waati selen ye a bɛna da yɛrɛ da wagati surunyana e ye selidaga ta cɛ ɲɛ na ka don ɲɛgɛn kɔnɔ cɛ ɲɛ na ka tila ka na bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i tɛgɛ ko ni safinɛ o i tɛgɛ ko ni vinaigre o i tɛgɛ ko ni eau de javel de fait que i ye selidaga mun ta cɛ yɛrɛ ɲɛ bosolen na ka don so kɔnɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ donc o bɛ kɛ cɛ b'i détester quoi cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn ale kunkolo a b'i détester donc o don c'est-à-dire o nɔgɔlenya ko de ye quoi ni a kan ka s'i ma o don mm. a tɛ s'i ma i kana dan propre ma dɛ i propre hali n'a ka di propre diɲɛ ka parfum kasa bɛɛ k'i fan fɛ mm-hmm. mais de fait que ale ɲɛ ye i dontɔla mun ye ɲɛgɛn na da waati mm-hmm. donc o bɛ kɛ sababu ye a b'i détester donc o don hali n'a sɔrɔ a kun kan ka s'i ma mm. donc a tɛ s'i ma o don mm-hmm. i y'a faamuya o ye misaliya o y'a misaliya dɔ ye misaliya filanan ye mun ye ni i donna laadako kɔnɔna na sisan muso de ko don Laada ko jelikow de don o n'a ɲɔgɔnnaw ni cɛ ɲɛ dara o kan siɲɛ kelen a ɲɛ ka da a kan siɲɛ kelen i y'a faamuya o don hali n'i bɔra laada kɔnɔna na fo kalo tɔ ra a tɛ se ka s'i ma bilen c'est-à-dire psychologiquement a b'i détester quoi walima e k'a fɔ a ɲɛna ka fɔ cɛ ye ka fɔ i k'a fɔ cɛ ye siɲɛ kelen dɔrɔn n donna laada ra a banna mais sisan i kana fɔ cɛ ye bon n donna laada ra joli donna tan jeli bɔra tan joli ɲɛnama tɛ ka na kiriti kɛra tan parce que nɔgɔlenya ko de don n'i y'a kuma fɔ a b'i laminɛ mais a cɛ a muso ye a b'i laminɛ mais a ni quoi a ni b'i détester quoi i b'a ye k'a fɔ o waati in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a kunkolo tɛ lafiya psychologiquement mais a tɛ fɛn fɔ donc e ye quoi est-ce que i y'a faamuya o ye da waati o ye da waati ta ani laada ko laada ta laada ko ta quoi i m'a faamuya donc sa dɔw yɛrɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ a cogoya wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen sa i bɛna se muso ma waati mun na waati yɛrɛ min na ni e y'i labɛn k'a fɔ i bɛna s'a ma muso b'a fɔ k'i k'i jɔ k'ale bɛ taa sugunɛ kɛ fɔlɔ walima k'i k'i jɔ k'a bɛna don ɲɛgɛn na c'est à dire hali n'a ma préciser quoi k'i k'i jɔ k'a bɛna don ɲɛgɛn na fɔlɔ donc ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye cɛ minnu bɛ k'a fɔ ko bɛsɛya bɛ cɛ in na c'est à dire k'a ni bɛ keleya nɔgɔ sira kan mm. n'i y'o fɔ dɔrɔn mm-hmm. o y'a sɔrɔ eh, imagination mun tun b'ale kunkolo la a b'o imagination ye a b'o de tiɲɛ parce que ni cɛ bɛna se muso ma cɛ bɛ muso jate fɛn mun ye mm. cɛ tɛ nin si miiri k'a fɔ i bɛ taa ɲɛgɛn na o bɛɛ de bɛ bɔ cɛ kɔnɔ mm-hmm. c'est à dire cɛ b'i jate fɛn jɛlen fɛn proprelen fɛn timima fɛn duman fɛn sanima cɛ bɛna gɛrɛ muso la ka o de to a hakili la o de kama ni cɛ gɛrɛla muso la très généralement i yɔrɔ foyi tɛ yen k'a fɔ k'a tɛ a essayer ka yɔrɔ mun donc ka a nɛmu ni a nɛn yɛrɛ ye walima k'i yɔrɔ mun sumusumu donc kɔrɔ de k'a fɔ a gɛrɛla muso la ni hakilila mun ye hakilila kelen dɔrɔn de don k'a fɔ muso in filɛ nin ye elle est très propre donc ee n ka privé de don c'est à dire nin ye ne ka privé mun ye a jɛlen don a saniyalen don a ka timi bon a ka di n bɛna don a kɔnɔ k'a sɔrɔ nɔgɔlenya ko foyi tɛ a ko kɔnɔna na c'est à dire o de bɛ cɛ kunkolo la psychologiquement donc ni muso ye ni muso m'o jateminɛ kɛ fo muso ye nin n'a ɲɔgɔnna ko dɔ kɛ i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mais ka cɛ bɔ a kala ma waati a bɛna s'i ma waati min na ou bien waati a bɛna da waati min na ou bien cɛ de don min n'a sɔrɔ bɛsɛya ka d'a ye hali ni dali tɛ ka bɔ o ko kala ma n'i ma farati a bɛ a fɔ fɔ cɛ ye walima bɔ bɔ a kala ma a bɛ nege bɔ donc cɛ la donc c'est à dire a bɛ a to cɛ ni bɛ i détester k'a sɔrɔ donc a ma fɛn fɔ i ye o cɛ caman bɛ yen n'i k'i bɛna don ɲɛgɛn na dɔrɔn i bɔlen ɲɛgɛn kɔnɔ ka na k'u rapport kɛ n'i ye u yɛrɛ cɛya tɛ sɔn bilen quoi psychologiquement ale bɛna nɔgɔlenya mun miiri o de bɛ jouer a yɛrɛ ka cɛya kan cɛya in tɛ sɔn a bolo donc bilen i y'a faamuya donc erreur bɛ musow fan bara donc an b'a fɔ ye a bɛ corriger cogoya jumɛn na a bɛ corriger cogoya mun na ni dakuma surunyana i ti cɛ bɔ fili la n'i b'a fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn na sisan ni kɛnɛma ɲɛgɛn bɛ aw fɛ yen k'a sɔrɔ cɛ bɛ so kɔnɔ a bɛ so kɔnɔ occupation dɔ la e bɛ don kɛnɛma ɲɛgɛn in kɔnɔ k'i ka mago ɲɛnɛbɔ ka bɔ k'i yɛrɛ saniya très propre i m'a faamuya k'a sɔrɔ cɛ ma bɔ a kalama hali ni cɛ ye ɲininka k'e tun bɛ fan jumɛn fɛ a tun bɛ yɔrɔ i tun i bɛ fɛn dɔ fɔ mun tɛ ɲɛgɛn ko kuma ye quoi pour que a kunkolo kana na captage dɔ sɔrɔ ɲɛgɛn ko in na quoi est-ce que e y'a faamuya voilà donc o de bɛ kɛ a kana bɔ a kalama k'a fɔ i taara ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn na quoi waati waati min ye da waati ye donc i bɛ don kɛnɛma ɲɛgɛn na o b'a sɔrɔ ale bɛ so kɔnɔ an ka kɛ misaliya la dakuma surunyana k'a sɔrɔ cɛ bɛ kɛnɛma occupation dɔ la so kɔnɔ ɲɛgɛn fana bɛ e bolo donc n'i b'a fɛ ka ɲɛgɛn utiliser i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka bɔ ni cɛ ɲininka i mɛnna sɔrɔ la a kɛra cogo di mun bɛ yen an tun bɛ ka n ka fini dɔw ranger ou bien n tun bɛ k'e yɛrɛ ka fini o dɔw ranger C'est-à-dire ɲɛgɛn ko kuma in o kana fɔ a la o kana fɔ a la quoi donc ne b'a dɔn k'a fɔ ni rapport bɛna kɛ sugunɛ de bɛ kɛ e la parce que muso dɔ bɛ yen ni rapport bɛna n'u bɛna don rapport kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sugunɛ min b'u la n'u k'u bɛ don rapport kɔnɔ ni sugunɛ in ye ni cɛ ka rapport y'u dépasser a b'u tɔɔrɔ quoi donc o de kama n'u bɛna don rapport kɔnɔna na u b'a fɔ k'u bɛ taa sugunɛ kɛ fɔlɔ donc ka sɔrɔ ka na don rapport kɔnɔna na o la n'i b'a dɔn k'a fɔ i y'o muso genre de ye sisan i bɛ i datɔ la i bɛ politique de kɛ politiquement ka sugunɛ ɲini k'o kɛ hali o kɛtɔla fana cɛ kana bɔ a kalama k'a fɔ donc i bɛna taa don ɲɛgɛn kɔnɔ cɛ bɛɛ tɛ quoi mais i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen olu psychologiquement u kunkolo cogoya la n'u bɔra nin kalama dɔrɔn bɛsɛya de ka di olu ye quoi donc U bɛ imaginer fo imagination de bɛ n'u kunkolo la quoi nɔgɔlenya in bɛna u kunkolo kɔnɔna na a bɛ muso détester donc a tigi nin na a k'i nege bɔ a la o don walima o semaine walima o kalo yɛrɛ bɛɛ donc o ni jiginni yɔrɔ in a bɛɛ de kelen ye donc cɛ mana t'i jɔ ka o scène lajɛ n'a sɔrɔ cɛ de don min bɛ jate ni cɛw fɛ donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ muso détester o don in n'Ala ma fara a kan a bɛ kalo caman kɛ n'a ko k'a bɛ gɛrɛ muso in na o ko ninnu bɛna ɲɛ kɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i nege bɔ a la parce que fɛn min tuma bɛɛ tun bɛ girin ka se mɔgɔ min ma n'a fɔra ko kɔrɔ nana kɛ o tigi la e bɛ to k'o imaginer fo i ye kalo fila saba bila donc k'a sɔrɔ i ma se a ma o kɔrɔ de k'a fɔ ko in y'a tigi nege bɔ i la voilà donc cɛ in an b'a fɔ n ko muso in ma k'a cɛ in jo don mais a cɛw de bɛ yen donc an b'a fɔ musolakaw ye a que ça soit dakuma ou bien dakuma tɛ i bɛna don laada kɔnɔna na walima i tɛna don laada kɔnɔna na jiginni walima jiginbaliya nɔgɔlenya ko fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ e bolo ni cɛ bɛ se ka bɔ a kalama i b'a bɛɛ de dogo cɛ la i b'u kɛ dɛ mais i b'a bɛɛ de dogo cɛ la fo cɛ kana bɔ a kalama k'a fɔ e bɛ nɔgɔlenya kow kɛ quoi fo k'o ɲɛ tunun a na quoi parce que munna cɛ bɛ jate a ka diya so de ye diya so mun ni so propre don donc ni cɛ y'a nɔgɔ ko kɔlɔsi a kɔnɔna na dɔrɔn cɛ dɔw don a dusukun b'i détester donc k'a sɔrɔ a yɛrɛ se t'a la k'a sɔrɔ e yɛrɛ fana t'a kalama mais k'a sɔrɔ i bɛ ka nin kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ fana tɛ dɔn a kalama quoi donc c'est possible a bɛ kɛ c'est bien possible aussi quoi e y'a faamuya voilà an b'o jaabi de di yan n'ala sɔnna a ma ka sɔrɔ ka tɛmɛ wa d'accord seginna an bɛ tɛmɛ nin fana ye couple dɔ ye a bɛna fɔ olu bɛ tɔw ta sens contraire la an ka jateminɛ ani mɔgɔw bɛ mun fɔ an tulo kɔrɔ ka caya ko ni couple plus aw bɛ kɔrɔ ka taga ou bien plus aw mɛnna furu la ka taa ɲɔgɔn fɛ ni furu bɛ ka taa laban ma kanu bɛ dɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ninnu ta t'o ye nin ko de ko olu bɛ ka kɔrɔ ka taa furu bɛ ka se o laban ma tiɲɛ yɛrɛ la nka olu ka envie de bɛ ka bonya ka taa fɛn trop caman de farala n'olu kɔni n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔrɔn u tɛ se ka sabali f'u ka se ɲɔgɔn ma ale secret yalima explication dɔ b'o la bon baasi t'a la explication min b'a la explication ba tɛ mais ka kuma nɔgɔya dɔrɔn an b'a fɔ n ko n'i y'a ye couple kɔnɔna na couple bɛ ka kɔrɔbaya en même temps cɛ nege bɛ bonya kosɛbɛ n'a ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na walima u negew bɛ bonya kosɛbɛ n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na fo u ka se ɲɔgɔn ma sinon u tɛ lafiya donc k'a sɔrɔ olu bɛ couple yɛrɛ a mɛnna donc u bɛ ka taa kɔrɔya yɛrɛ fɛnɛ ma k'a sɔrɔ dɔw ta o waati de olu nege bɔ kuma ye ɲɔgɔn na mais ninnu ta ninnu bɛ ka ta bɛ ka caya quoi donc n'i y'a ye o bɛ kɛ o yɛrɛ de kanuen don a ka kan ka kɛ ten de wala a ka bɛɛ ta de ka kan ka kɛ ten mais n'i y'a ye a tɛ kɛ ten parce que mɔgɔw tɛ information suit ani mɔgɔw mɔgɔ tɛ kumaw na ani an tɛ kow ɲɛɲini ani fɛn tɛ fɔ an ye fɛnɛ donc ka don furuw kɔnɔna na sinon an bɛ kunnafoni don o don an bɛna sigi a plateau kan ka mun fɔ o kuma kelen de don furu o furu bɛ yen k'a fɔ ko furu in ka a laban bɛ diya fɛn fila bɛ yen o de bɛna i b'a sɔrɔ o nana don furu in kɔnɔna na o tun t'a kɔnɔ mais o donna a kɔnɔ donc n'o donna a kɔnɔ dɔrɔn a laban diyali bɛ kɛ wajibi ye a fɔlɔ o ye communication ye c'est à dire communication tun t'u ka furu kɔnɔna na u tun tɛ ɲɔgɔn kunnafoni quoi baro tun t'u cɛ quoi donc baro nana don u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni baro nana don furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ mun man di cɛ ye muso b'o dɔn mun man di muso ye cɛ b'o dɔn donc plaisir ko sira kan mun ye a timiya yɔrɔ ye fɛn mun ka di cɛ ye position mun ka d'a ye ɲɛfɛla cogoya mun ka d'a ye yafa bɔrɛ kelen cɛ da bɛna se olu ma ka to ka dɔn olu fɔ donc muso fɛnɛ b'o cogoya kelen kan don o don an ka rapport kɛ o de kɔni ka di ne ye chaque deux jours an ka rapport kɛ o de kun o de kɔni ka di ne ye mais ne tun tɛ se k'a f'i ye sinon sisan i bɛ ka kɛ cogoya min na nin de tun ka di ne ye i y'a faamuya wa k'a sɔrɔ o tun bɛ kalo kɛ cɛ tun bɛ kalo kɛ a tun tɛ s'a ma c'est à dire cɛ yɛrɛ muso yɛrɛ ka lahalayaw ye mun ye rapport cogoya la sisan kɔni da dira a ma a bɛ k'a fɔ cɛ ye cɛ bɔra a kalama bon cɛ bɛ k'a waleya quoi donc o y'a plaisir sira ye c'est à dire information donna u ni ɲɔgɔn cɛ mun ka di cɛ ye o dɔnna mun ka di muso ye donc o fɛnɛ dɔnna o la ni mun ka di e ye n'o dɔnna mun ka di ne ye n'o dɔnna n'a bɛ k'o ko in kɛ rapport in kɛ o la diya mun n'a sɔrɔ a tun bɛ diya sɔrɔ bi naani hmm. sisan a bɛ diya sɔrɔ fo kɛmɛ hmm. c'est à dire a bɛɛ bɛ se ka diya a bɛna diya in partager fo 100 pour cent na o la a bɛ ka diya yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ ɲɔgɔn na hmm. cɛ bɛ diya mun ɲini a y'o sɔrɔ muso la muso bɛ diya mun ɲini muso fɛnɛ bɛ k'o sɔrɔ donc cɛ la ah bon nin waati in na i b'a dɔn sisan kɔni vraiment i ka fɛn in bon jiba t'a kɔnɔna na kosɛbɛ hali ka fɛɛrɛ k'a la est ce que i tɛ ka bana sisan aa c'est vrai n yɛrɛ y'a jateminɛ mais n'ala sɔnna n bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que ka se ka furaw ɲinin a la quoi donc mus- cɛ da sisan cɛ bɛ k'o fɔ aa i ka a- n'i ye rapport ta k'a lajɛ sisan n tɛ ka frottage sɔrɔ i la sisan parce que o tuma a kɛra cogo di i t'i yɛrɛ labɛn dɔɔni pour que i ka se ka serrer dɔɔni aa c'est vrai n yɛrɛ y'a jateminɛ n bɛna jateminɛ dɔ kɛ pour que n bɛ se ka serrer cogoya min na donc cɛ mago bɛ diya mun na a bɛ k'o sɔrɔ muso la muso yɛrɛ mago bɛ diya mun na donc a bɛ k'o sɔrɔ donc cɛ la u dun bɛ ka kuma yɛrɛ fɛnɛ fɔ donc diya ko yan n'o kɛra kanu de bɛ bonya u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛ mun ɲini ɲɔgɔn na n'a b'o sɔrɔ ɲɔgɔn na o ye kanuya o ye ni kura de fiyɛlen ye kanu na donc cɛ ni muso cɛ e y'a faamuya donc n'o taara furu sɔrɔ yɔrɔ min kɔnɔna na a bɛ kɛ i n'a fɔ a ka furu bɛ kɛ i n'a fɔ a daminɛ sisan donc ni dɔ bɛ ka fara o ko kan ka taa fɛ dɔ de fana bɛ fara kanuya kan donc aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛ donc n'aw dara a tɛ se ka sabali fiyewu n'a ma se ɲɔgɔn ma ni cɛ ma daminɛ muso b'a daminɛ a tɛ se quoi parce que a tun tɛ min dɔn k'a fɔ furu tun ye diya yɛrɛ so de ye sisan aw nana o découverte kɛ k'a fɔ furu diya ka di donc aw nana o dɔn fo furu laban na parce que aw aw hakililaw kɛra kelen ye a ye ɲɔgɔn faamuya a mago bɛ diya mun na donc a bɛ k'o sɔrɔ ɲɔgɔn na donc don o don dɔ bɛ fara a ka kanu kan ka taa fɛ hali n'o y'a sɔrɔ furu ye san mugan de kɛ sisan o furu in bɛ taa laban hɛrɛba de la n'ala ka diɲɛ inchallah donc u ka problème de ye nin ye c'est à dire communication n'u b'a fɔ a ma kuma ɲɔgɔnya min ye baro ye cɛ ni muso cɛ o de tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ pa o tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama u ka furu daminɛna k'a sɔrɔ diya t'a kɔnɔ donc sisan o de nana don u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a dɔn k'a fɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin ka di karisa ye nin ka di karisa ye donc u y'u bila sen kan donc o de kɛra balaw ye furu kɔnɔna na sisan donc don o don sisan dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ hali sisan sisan dɔɔni dɔɔni de bɛ fara a kan ka taa fɛ fo ka t'u sa sa dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ fo n'u ye communication in jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc base de ye nin a kun de ye nin sisan u yɛrɛ k'a jateminɛ dɔrɔn u b'an cɛntigiya k'a fɔ cɛn na o tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais sisan u yɛrɛ don ɲɔgɔn donc kuma laɲini ye jumɛn ye mon frère ma chérie n'i yɛrɛ b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna don i ni cɛ cɛ kabini sisan sa a b'a daminɛ de dɛ a ye kuma ɲɔgɔnya don aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'a fɔ a ma communication n'a m'a kɛ a tɛ ɲɔgɔn faamuya cɛ bɛ taa sa k'a sɔrɔ villa saba naani b'a bolo muso t'a yɔrɔ dɔn o ye communication baliya de ye o tɛ se ka kɛ o cɛ bɛ taa sa kɔnti mhm. caman b'a bolo banki caman na muso tɛ a hali den kelen yɔrɔ dɔn a la ni cɛ sara tuma caman na i b'a sɔrɔ orange money kakalani min b'a kunna u b'o retrait kɛ k'o di muso ma k'an ye nin sɔrɔ a ka orange money kɔnɔna na mhm. k'a sɔrɔ kɔnti caman b'a bolo banki caman na so caman bɛ se ka sɔrɔ a bolo yɛrɛ muso tɛ foyi kalama a la a dun denw de bɛ muso in bolo mun ye tigitɔrɔ k'a nɔfɛ des années des années des années n'a fɔra k'o sara manamanako la e t'o ka foyi yɔrɔ dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di donc o ye communication baliya de ye c'est à dire kuma ɲɔgɔnya tɛ yen hali n'a fɔra i kana da muso la cogo o cogo mais danabaliya totali fana tɛ i y'a faamuya wa n'a fɔra kana da muso la kodɔnna dɔw b'o fɔ tiɲɛ don mais totalité fana tɛ quoi c'est à dire danaya dɔw de bɛ d'a ma olu ye wajibi ye quoi o tɛ k'ale kama quoi hmm. parce que i bɛna sa k'i denw de to a bolo donc o danaya ninnu dili a ma hmm. hali n'ale kɛra tiɲɛnikɛla ye sa mais i denw b'olu bénéficier donc a nɔfɛ donc danaya ninnu bɛ d'a ma o de kama sinon a yɛrɛ tɛ quoi hmm. donc cɛ b'i dogo k'i dogo k'i dogo k'i dogo f'a bɛ taa sa sans communication ani ani muso cɛ donc yarɔ eh, mɔgɔ minnu bɛ taa sa kɔni muso tɛ foyi kalama a ka ko la ɛ olu bɛ diya cogo di rapport ko kuma yɛrɛ jumɛn bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye cɛ ni muso sigilen k'a fɔ rapport ni ɲɔgɔn na rapport ko kuma fɔ n'i y'a kɛ tan o de ka di ne ye i b'a dɔn nin position de ka di ne ye mais kuma dɔ la a tɛ bɛn e ma walima i b'i fasa ja kuma dɔ i b'a dɔn o yɛrɛ de ka di ne ye n'i ye cɛ ni muso sigilen ka position ko kuma ni rapport ko kuma fɔ c'est à dire communication mun y'a to olu sera k'o kuma fɔ parce que kuma de ka girin anw fɛ yan kosɛbɛ a fɔ man di mais baroɲɔgɔnya mun sera k'o don cɛ ni muso cɛ o kɔrɔ k'a fɔ olu ka foyi dogolen tɛ ɲɔgɔn na bilen voilà donc ni kuma tɛ yen kumaɲɔgɔnya tɛ cɛ ni muso cɛ foyi de tɛ yen hali furu a b'a ja tan de i m'a ye muso nana question in poser sisan donc a nafa filɛ nin ye donc sisan ninnu ka ko bɛ taa laban tuma min na cɛ yɛrɛ farikolo diya mun b'a fari la sa n'a ni na o de b'a diyagoya k'a ka fɛn bɛɛ fɔ muso in ye sisan parce que b'o moment de la sisan muso bɛna bɔ a ka fɛn bɛɛ kalama sisan donc ni a tɛ yen ni communication in tɛ yen a bɛ n'a fɔ furu tɛ yen quoi mais a tɔgɔ dama de bɛ yen voilà donc kuma ye nin ye quoi an bɛ se k'o de fara n'Ala ka jɛ inchallah u ka ko in kun y'o de ye awa
D'accord le secret avant que an ka kuma émission datugu e yɛrɛ en tant que le secret n hakili la e yɛrɛ fana bɛ yan o de kama i ye nin sira in choisi o de kama e ka devoir an'i ka projet ye mun de ye halisa pour que communication in ka kɛ ko basigilen anw fɛ farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnnenya mali la yan parce que ko in ka gɛlɛn dɔɔni quoi a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la
bon mun ka di ne ye ne ka devoir ne ka hakilila ye mun ye c'est à dire n'u ye gouvernement ka nin kow ta ba la u ka centre baw dilan ka informateurw bila yen hali ni u yɛrɛ b'a cogoyaw dɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛna don furu kɔnɔna na u k'a fɔ n'i ka mariage waati sera c'est à dire n'i ka mariage tɔ tora kalo kelen ye donc formation bɛ nin yɔrɔ in na i ka taa an minnu bɛ yen n'an bɛ se a koɲaw na u k'an weele u ka dɔ d'an ma an k'o bila an kun i y'a faamuya o ka fɔra dɛ voilà u ka dɔ d'an ma an k'o bila an kun na donc an ka taa a dɔw dɔnnen bɛ déjà maître minnu bɛ yen nɔ maa caman bɛ yen minnu bɛ nin kow fɔ tɔnɔ laminiw bɛ yen minnu b'a fɔ jama yɛrɛ y'a si bɛɛ kɛ a bɛ ka musow ladɔnniya ala k'a sara hɛrɛ la donc n'a ɲɔgɔnna muso caman bɛ yen ani cɛw caman bɛ yen minnu bɛ formationw di donc u b'an wele ni min ka tour bɛ yen u b'olu wele olu bɛ taa an bɛ taa ka taa denmisɛnninw ladɔnniya a salu kɔnɔna na n'i ka mariage surunyana dɔrɔn a yɔrɔw dɔnnen bɛ n'i sera nin quartier na o ta ye nin ye n'i sera nin quartier o ta ye nin ye donc ka information di denmisɛnninw ma c'est à dire denmisɛnninw kana taa don furu kɔnɔ kunfɛ quoi parce que maloya kojugu ni kumabaliya kojugu a problème bɛ denmisɛnninw dara ne yɛrɛ ka téléphone tɛ faa a bɛ si ka wuli dɔw bɛ ne wele k'ale quatre heures ne ka téléphone bɛ sonner a tigi n'i y'a décrocher a tigi bɛ min fɔ i b'a sɔrɔ degun de b'a kan c'est à dire konin dɔ de b'a ni muso cɛ dɔrɔn dilanko ko de don quoi hali fɛn ɲɛnama tɛ mais i b'a dɔn cogo di ko fɛn ɲɛnama tɛ parce que i b'a dɔn u donna furu in kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn ma f'u ye voilà donc i b'a dɔn i b'a dɔn directement ko ninnu donna furu in kɔnɔ u fil'a kɔnɔ sa mais fɛn ma f'u ye quoi erreur y'o de ye quoi donc n'a sɔrɔ centre bɛ yen ko denmisɛnninw bɛ taa lamɛnni k'a kɔnɔ n'i ka kɔɲɔ waati surunyana i bɛ taa lamɛnni k'a kɔnɔ u b'o dɔw dɔn quoi donc ne fɛ gouvernement ka mesure ta a kɔnɔna na pour que furusabaaden hmm. dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na sinon an ka tribunaliw hmm. n'i taara a ko lajɛ hmm. aa ah, problème minnu bɛ sɔrɔ an ka tribunaliw kɔnɔna na madara ne m'a fɔ sisan nin gouvernement kura in mais ni fɔlɔ ka kɔn bi ɲɛ dɔɔni n'i donna an ka tribunal kɔnɔna na eh, problème fila de ka ca ni problème bɛɛ ye mm. ka taa saba ɲɔgɔnna na mm. problème fɔlɔ mm. o ye dugukoloko ye problème filanan jitɔnko karisa ye n namara dɔ ye dɔ gosi o n'a ɲɔgɔnna problème sabanan o ye furuko ye c'est à dire furu in donna sisan u b'a fɛ k'a sa sisan voilà ka sababuya kɛ parce que a doncogo ma ɲɛ quoi i m'a ye donc ni ninnu bɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ centre de formation minnu dayɛlɛ an bɛna kaba dilancogo yira u la dɛ an bɛna bananku dilancogo yira u la dɛ i b'a fɔ bɛ wa u n'a ɲɔgɔnna centre minnu n'u b'olu dayɛlɛ n'u ye information nin ɲɔgɔnna centre dayɛlɛ sisan ka denmisɛnninw informer quoi denmisɛnninw bɛ taa don furu kɔnɔna na k'a sɔrɔ u informernen don donc fɛn caman bɛ yen u b'olu faamuya k'a sɔrɔ a ma kɛ donc dekun ye ne kɔni fɛ vraiment ne ka projet ye a se tɛ ne k'a kɛ dɛ mais ni gouvernement kɔni y'a bila en place n'ala sɔnna n'u y'an weele k'an ka taa informer k'an ka taa former fɛn information di denmisɛnninw ma, unhun, an bɛ taa an seko ye kumakan minnu ye an b'a fɔ denmisɛnninw ye n'ala sɔnna ma inchallah u bɛ dɔ d'an ma an b'o bila an kunna n'ala ka diɲɛ ye inchallah an tɛ taa ten dɛ u bɛ dɔ d'an ma voilà voilà donc les jeunes o de ye n ka jaabi ye n bɛ se ka mun fɔ yan n'ala sɔnna ma inchallah wagati koronna ka ban baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah toujours malik le secret les jeunes donc an tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ malik le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka da o gosi sɔsan dɛsɛ tfɛnfɛ de ne da gosisi da yɛlɛ ye ni da yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ ko jama ka ca dɔn dɔn k'i pasitɛ dɔn kɔfɛ ko da ko yɛrɛ yɛrɛ dɛ an ka baara dɔn o ye kurusi kɔnɔ kiba ani tafe kɔnɔ dɔn ka kiba don dɛ ne de tun b'i ka mɔ fɛ i b'an wele n' ka jan si la ni min kan ka f fɔi ye mora ma sari min bɛ se ka f fɔ i kunnafoni na ka sɔrɔ wariko tɛ an b'o fɔ i ye ni min tɛ ɲɛ fo i ka fura yɛrɛ de san ni wari ko sira ye dɔn fana bɛ f fɔ i ye i bolo don psi kɔnɔ n' sɔnna ma sala masi dɔn e mɔ fɛ o si Dɔnku n y'o de fɔ an bɔra ka kunnafoni min di sisan musolakaw ma k'u hakili to a la o de kama musokɔrɔbaw b'a f'i ye saniya saniya saniya yɔrɔ wusu yɔrɔ suma yɔrɔ wusu yɔrɔ suma a bɛɛ kɔrɔ de ye nin ye kasa bɛ kasa la ni cɛ ye o mɛn a tɛ